Sa cheacht seo beimid ag foghlaim faoi uimhreacha dénártha. Le hathraigh ó uimhir dénártha go dtí uimhir deachúil, tá sé tábhachtach go bhfuil na cumhachtaí dó ar eolas agat. Scríobhfaidh muid iad amach i dtábla, i sraith ag dul ón taobh dheas go dtí an taobh clé. Braitheann sé ar cá mhéad digití atá ins an uimhir dénártha atá agat, an áit a stopfaidh tú. Sa chás seo, táimid ag dul stopadh ag dó i gcumhacht a sé. Mar sin de, dó i gcumhacht a haon, náid, sin a haon, gabh mo leithscéal, dó i gcumhacht a haon, sin a dó, dó i gcumhacht a dó, 4, 2 i gcumhacht a 3, ocht. Tabhair faoi deara go bhfuil tú ag dúbail an uimhir achan uair. Seo na cumhachtaí 2. Anois abair go bhfuil muid ag iarraidh an uimhir dhénártha seo a athrú ina dheachúil. Is ionann sin ina ghnáthuimhir. Scríobhann muid an uimhir dhénártha ón taobh dheas arís go dtí an taobh clé, thíos faoi na cumhachtaí de dó. Arís, tá sé iontach tábhachtach go dtosaíonn tú ón taobh dheas go dtí an taobh clé. An áit a bhfuil na haon ins an uimhir. Seo na huimhreacha, na digití gabh mo leithscéal atá muid ag dul a úsáid in ár uimhir deachúil. So mar shampla, tá haon scríofa thíos faoin haon, tá muid ag dul an haon a úsáid. Tá muid ag dul an dó a úsáid mar tá haon scríofa thíos faoi. Úsáidfidh muid an ocht, an tríocha dó agus an seasca ceathair. Nuair a suimíonn muid na huimhreacha seo uilig le chéile, gheobhaidh muid an uimhir ina dheachúil. Sa chás seo, céad is a seacht atá ann. Déanfaidh muid sampla eile. Tá muid ag iarraidh an uimhir dénártha seo a scríobh ina dheachúil. Arís, scríobhfaidh muid amach na cumhachtaí de dó, ag dul i sraith ón taobh dheas go dtí an taobh clé. D'fhág mé amach an chéad sraith an t-am seo, mar tá seo i bhfad níos gaiste agus ba chóir duit a bheith cleachtaithe leis na cumhachtaí de dó faoin am seo. An t-am seo tá mé ag dul suas go dtí aon 128. Mar tá ocht ndigit i m'uimhir. Mar sin de, rachaidh mé suas go dtí dó i gcumhacht a seacht san am seo. Scríobhaimse an uimhir dénártha thíos faoi na cumhachtaí de dó. Amharcaimse ar cá háit a bhfuil na haonta. Tá siad anseo thíos faoi na cumhachtaí de dó seo. Mar sin de, scríobhaimse dó.

Anois táimid ag dul amharc ar an dóigh chun deachúil a athrú go dtí uimhir dénártha. Arís beidh na cumhachtaí de dó de dhíth ort. Táimid ag dul an uimhir 104 a athrú go dtí uimhir dénártha. Scríobfaidh muid amach na cumhachtaí de dó arís. Chuaigh mé suas go dtí dó i gcumhacht a seacht ná aon chéad fiche ocht. Ach má amharcann tú ar an uimhir atá muid ag ag athrú, céad is a ceathair atá ann. Tá céad fiche ocht níos mó na céad is a ceathair, mar sin de ní bheidh seo de dhíth orainn. Ach.

agus má baineann muid ar shiúl ocht tá muid fágtha le náid. Is iad seo na cumhachtaí de dó atá a dhul a bheith in úsáid againn. Cuireann muid a haon thíos faoi na cumhachtaí seo agus cibé ceann atá fágtha cuireann muid náid thíos fúthu. Déanfaidh muid sampla amháin eile. An t-am seo, ba mhaith linn an uimhir aon chéad tríocha cúig a scríobh ina uimhir dénártha. Arís, scríobhfaidh muid amach na cumhachtaí de dó, ón taobh dheas go dtí an taobh clé, i tábla. D'fhág mé amach an chéad sraith an t-am seo arís, mar tá na cumhachtaí de dó ar eolas againn. Rachaidh mé suas an t-am seo go dtí 256. Is é an cumhacht is mó a 135 anseo ná 128. Má baineann muid céad fiche ocht ar shiúl ón gcéad tríocha cúig, tá muid fágtha le seacht. Mar sin de, ní rachaidh seasca ceathair, tríocha dó, sé déag nó ocht isteach ann. An chéad cumhacht de dó eile ná a téann isteach i seacht ná ceathair. Má baineann muid ar shiúl ceathair, tá muid fágtha le trí. Mar sin de, is féidir linn dó a úsáid, má bhaineann muid dó ar shiúl, tá muid fágtha le haon. Is féidir linn haon a úsáid fosta. Anois cuirfidh muid haon thíos faoi na cumhachtaí de dó atá in úsáid againn. Agus cuirfidh muid náideanna thíos faoi na cumhachtaí nach bhfuil in úsáid againn. Ní úsáideann muid dhá chéad caoga a sé, ní raibh sin, bhí sin rómhór, so stop muid ar céad fiche ocht. Anois bain triail as na ceisteanna ar Google Classroom.